Na himreoirí uilig a bhí ag imirt an tseachtain seo caite, seachas b'fhéidir duine amháin, níl siad ann so ar aghaidh linn agus dúil le cluiche iontach, iontach cóngarach anseo. Seilbh faighte ag Aontroim agus McCambridge go luath ar an ionsaí agus an chéad scór b'fhéidir faighte anseo ó Gerard Walsh ón chaitheamh isteach. Cúl agus naoi cúilín aige. Eoin Campbell ag bogadh aigesean. Joe Maskey ag tacú leis agus scaoilte isteach anois chun tosaigh leis féin agus ag tiontú ar thaobh na láimhe clé atá Conor Johnson agus sin an tríú scór faighte agus é sásta é a iompar chun tosaigh agus spás istigh agus b'fhéidir sonc sa droim anseo ach spás anois do Dunphy, Dunphy os comhair na cúil, fá choinne cúil agus curtha isteach agus Dunphy b'fhéidir leath shlí ansin fá choinne duine a phiocadh amach más féidir. Déanta gairid aige i dtreo Molloy. Ah, tógtha go deas ag Molloy. Deis anois ag Molloy agus bhfuil an ceann seo aige. Tá agus é díreach ag drithleáil isteach ansin. Agus, agus Aontroim sé phointe ar chlár na scór acu, ceann amháin ag Laois ach seo iad agus deis anois. Teacht anseo seolta isteach agus arís eile curtha isteach agus thar an trasnán. McNaughton istigh agus ag iarraidh tabhairt faoi. McNaughton agus iarracht isteach agus faighte sa chúl agus an McNaughton nach raibh rud ar bith eile ar fáil aige. Déanta ansin, bronntanas ar ais do Laois agus Ger Quinlan, atá ciúin go leor go dtí seo. Curtha isteach píosa scil ar dóigh anois agus bhfuil an críoch leis agus tá go deimhin agus an scór, an scil agus píosa. ins an cluiche agus ligint do rudaí mar sin. Walsh, agus drochphas amach is amach. Ach faighte arís agus McNaughton istigh ag iarraidh tiontú. Agus go furast aigesean. Sin seolta isteach agus mothaíonn tú go dtig seilbh a fháil chun tosaigh agus déanta go maith an iarraidh sin ag Tomas Keyes. McNaughton ag iarraidh stop a chur leis agus na céimeanna tugtha aige agus scaoilte leis ag an deireadh agus scór faighte ansin ag Tomás Keyes agus an chéad leath bhí sé sásta go leor le cúrsaí agus arís drochphas trasna a thugann deis do McCambridge arís an deis sin seolta isteach furast go leor agus scór iontach faighte ó Arca. Tá scór de dhíth ag curtha isteach ag an choirnéal acu. Dunphy ag iarraidh géarú isteach leis agus ar thaobh na láimhe clé, seolta isteach agus tá go leor curtha leis, leis an bhloc sin, Neil. Deis anois ag Campbell, más féidir seo a thógáil, an spás ag foscailt b'fhéidir. Iarracht an darna huair faighte taobh istigh dó anois do Johnson, deis fá choinne cúil ag Johnson agus críochnaithe an darna cúl faighte ag Aontroim, Johnson a bhí ann ag an deireadh. Captaen na foirne. Nigel Elliott agus tá Aontroim anois ag imirt iománaíocht den chéad scoith. Cormac McKeown, fear óg ón taobhlíne agus scór den scoith arís eile agus tá siad sásta an sliotar a chaitheamh thart. Pas iontach ag teacht amach fríd lár na páirce ansin ó Delaney. Ag iarraidh Purcell a aimsiú. Purcell a bhí ciúin go leor ins an chéad leath ach go fóill ag troid fá na choinne agus faighte aige. Ag iarraidh tabhairt faoi agus an iarraidh seo seolta isteach agus díreach nuair a dúirt mé go raibh sé ciúin ins an chéad leath tá sé ag teacht amach ins an darna leath. Ach sin catch den scoith Eoghan Ó Néill anois agus blocáil den scoith déanta.

faighte agus sin ar dóigh go raibh sé ábalta seilbh a choinneáil, an pas isteach thar a bheith cliste ansin chun Keelan Molloy a chur chun tosaigh. Molloy agus b'fhéidir cúl eile, Molloy leis, Molloy agus ceathrú ceann faighte anseo, Molloy ag brú fríd, ábalta é a bhrú isteach ins an eangach. fud fad na háite. Tar éis deireadh, McGarry ag brú fríd, Eoin Campbell mar a rinne sé i rith an lae agus sin scór den scoith faighte aige. Dhá cheann is fiche de chúilíní faighte acusan. Agus ceann is fiche faighte ag Laois na pointí sábháilte an rud is tábhachtaí tá mé ag déanamh do Davy Fitz anseo inniu.